Tá a lán cainte ann le déanaí faoi réalta óga Thír Eoghain, le Craobhacha Mhionúir Uladh buaite acu agus dhá Chorn Uí Ógáin as a chéile buaite ag CBS Omagh. An éireodh leis an ngrúpa cumasach seo an Craobh Faoi 20 a bhuachaint? Dá n-éireodh leo Muineachán a chloí ní bheadh idir iad agus Cluiche Ceannais Peile Faoi 20 Uladh, EirGrid, ach aon chluiche amháin. Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta.
Ceann san buailte ar ais aige Muineachán le tinneas eile. Ag imeacht ar an ionsaí anseo, féachaint chun cinn. Báisteach ag titim go trom anois anseo, Muineachán socraithe síos arís anseo ar an liathróid anseo. Tríocha slat amach ón mbáide, an bhfuil sé sin cruinn? Beidh an brat bán ag imeacht in airde. Scór maith aimsithe ansan aige Thomas Hughes, captaen an fhoireann i mbliana. Tír Eoghain ag imeacht gairid leis an gcic amach san, is ansan amach suas na páirce anseo, is go saoráideach suas na páirce anseo le Conor O'Neill, níl éinne ag teacht in aon chor chuige. Chun brú a chur air, an ceann san curtha isteach i dtreo an líne lántosach anso, an mbeidh scór ag teacht amach as an gluaiseacht anso, an mbeidh an ceann san curtha thairis an dtrasnán, déanta go maith ansan aige. Tír Eoghain scór eile dh'fháilt, ceann eile ó Ronan Cassidy. Arís Tír Eoghain amach suas na páirce. Odhrán Brolly anso ag féachaint chun cinn cén rogha a bheidh aige ar an liathróid sin a chur chun cinn seo chugainn, captaen an fhoireann. Rafferty, i mbliana seo chugainn, fear an daichead slat, an fear dainséarach, an ceann san ag féachaint go maith, an bhfuil a dhóthaint ar sin aige. Tá an scór eile ansan aige, Eoin McElholm, ceann an-mhaith ar fad. Oisín Reilly anois ag teacht amach as a chúl anso, caithfidh sé a bheith cúramach chun an liathróid a scaoileadh uaidh. Seilbh aige, Gary Devlin ansan ach é díreach cruinn díreach caillte ansan aige. McElholm ag imirt ar an daichead slat, Potter arís an liathróid curtha i bhfearas anseo aige, bhfuil cúl ag teacht amach as an gluaiseacht anseo, tá an ceann san curtha isteach sa líontán go hiontach ar fad. Ana chúl ansan aige, Odhrán Brolly. Déanta go hiontach ansan an liathróid sin a chur i bhfearas, is é sin a bhuachtaint thar n-ais ansan aige Tír Eoghain. Seo arís iad suas na páirce go saoráideach anseo. Níl aon bhrú in aon chor á chur ar an liathróid anseo ag cosantóirí Mhuineacháin arís, Shay O'Hare an ceann sin i measc na gcúlaithe anseo arís, cé a ghlanfaidh é seo amach, tá dainséar ag baint leis an gceann seo agus ceann eile curtha isteach sa líontán anseo an babhta seo ag Cormac Devlin. Bhuel, bhí dainséar ag baint leis an liathróid sin, an ceann sin ag preabadh istigh sa bhosca, dainséar i gcónaí nuair a bhíonn liathróid chomh cóngarach don mbáide. Tír Eoghain ag féachaint an-láidir anso sa chéad leath. Cormac Devlin anois ag imeacht ar an ionsaí anso. Faigheann sé arís an baint leis seo agus arís as sin istigh i measc na gcúlaithe agus ceann eile curtha isteach sa chúl, an tríú ceann anso sa chéad leath. Babhta so ag fear an daichead slat McElholm, ceann eile aimsithe ansan acu. Go saoráideach arís na cosantóirí. N'fheadar cá rabhdar an babhta san. Tír Eoghain istigh sa chúinne arís anois. Seilbh na liathróide ag imeacht siar is aniar. An bearna sin á lorg acu. Ceann so curtha isteach ansan leis an gciotóg an babhta so ó Conor O'Neill, ceann san ag féachaint go hiontach ar fad. Ceann dos na scóranna is deise tráthnóna a bhí againn anseo. Scór mór curtha suas aige. Tír Eoghain sa chluiche so beidh siad ag dul chun cinn. Á, an ceann san caillte ansan acu arís istigh. In aice leis an mbáide an bhfuil báide le teacht as an gceann san? Ceann san glanta ón líne! An ceann san curtha isteach sa chúl. Ceann eile aimsithe ansan acu, an babhta so, ón t-ionadaí a tháinig isteach ansan cúpla neomat ó shin, Ruairí McCullagh. Bhuel, ní raibh faic le déanamh aige ach an bróig a chur leis an gceann san. Istigh sa chúinne arís anso, Ronan Cassidy. Trasna ar ais leis an gceann so. Iad ag féachaint dainséarach gach aon bhabhta a théann siad chun cinn, agus scór eile aimsithe ansan go saoráideach an babhta san. Hugh Cunningham an babhta so. Seilbh na liathróide aige Ronan Cassidy anois. Chaon babhta go dtéann siad chun cinn anseo tá scór á lorg acu. Titfidh sé seo istigh i mbéal an bháide. Caithfidh an báideoir a bheith cúramach anseo. Cóngarach don líne. An ceann san caillte istigh ansan aige. Bhfuil báide eile le feiscint anseo againn? Captaen an fhoireann chun báide a fháil tráthnóna. Sé Michael Rafferty a bhí ann chun críoch a chur leis sin. Báide eile aimsithe aige Tír Eoghain tráthnóna. Scór mór curtha suas anso acu. Ceann san buailte amach ansan i dtreo lár na páirce agus leis sin, feadóg an lae inniu séidte ag an réiteoir tráthnóna. Agus s'iad Tír Eoghain a bheidh ag dul chun cinn go dtí cluiche leathcheannais Chúige Uladh, bua mór acu anseo.